Salude a totus. Dae su bintitres de aprile a su duos de maju sa Regioni at picau parte a sa Fiera internatzionale de sa Sardigna chi est arribada a sa 'e sessantotto editziones. Cunsiderada s'isperièntzia positiva de s'annu passau, difatis sa Diretzione Generale de sa Comunicatzione at detzisu de b'èssere cust'annu puru chin un'istand e unu programma prenu de atividades, una oportunidade de primore pro facilitare su diàlogu intre sa Regione e sos citadinos e pro dare servìtzios de profetu a sa comunidade. Sa punna fit cussa de apèrrere sa Regione a su citadinu e cumintzare unu traballu cumpartiu pro mezorare sos servìtzios chi dat sa Regione matessi e dare prus cara a sa soddisfatzione de sos utentes. Pro deche dies sos operadores de sa rete de sos Urp, chi sun sos Ufìssios Relatzione chin su Pùblicu, an garantiu sos servìtzios chi sos Ufìssios Regionales fachen a fitianu, pro nàrrere s'ativatzione de sa tèssera sanitària e s'isportellu Eurodesk de s'Urp de sa Presidèntzia, ischende chi sa formatzione de sos dipendentes e mescamente de cussos chi depen tratare chin sa zente est de importu mannu, sa comunicatzione istitutzionale at fatu intrare sa programmatzione neurolinguìstica e sas tècnicas de formatzione a sos ufìssios, chin sa punna de dare motivatziones profetosas a sos traballadores e de los azudare a mezorare. In s'interi de sa fiera fintzas su pùblicu at pòtiu cumpartire cust'andala chin s'azudu de professionistas impinnaos in seminàrios, seminàrios de formatzione supra sa comunicatzione paraverbale e non verbale, ma fintzas seminàrios motivatzionales e laboratòrios pro totus.

Una Regione prus simpre, ischelada prus a curtzu a sos bisonzos de sos citadinos e una Regione chi mudat pro essere semper prus capassa e fatzendina, digitalizatzione, trasparèntzia e anticorrutzione, proceduras prus simpres pro s'isvilupu e s'internatzionalizatzione de sas impresas, insomma una Regione chi promovet sa cultura e sa partecipatzione. Su progetu Camineras naschit pròpriu pro afortiare custa punna de sa Regione, cussa de isvilupare sa relata de comunicatzione, diàlogu e fidùtzia intre sa citadinàntzia e s'ente, ma in una manera nova, una manera prus moderna. Duncas at ammaniau unu camper ufìssiu de s'Urp de sa Presidèntzia de sa Regione Sardigna, chi at inauguradu pròpiu in s'interi de sa fiera, custu urp biazadore dae maju at a fàghere pasadas in medas comunes pro adobiare sos citadinos de totu sa Sardigna, dare servìtzios e informatziones in sas pratas e acurtziare sa regione a sas comunidades de importu, su cuzone de su cufessionale, sos citadinos Mescamente sos prus zòvanos an a pòdere nàrrere su chi pensant de sa Regione, dare su contributu issoro chin cussizos, ideas e fintzas crìticas. Sos servìtzios de s'Urp duncas sun a domicìlio, andan a sos comunes e sa Regione andat in mesu de sa zente.

Sa punna de sa Regione duncas est de dare servìtzios a su citadinu a trechentossessanta grados e su Urp est unu de sos istrumentos organizativos principales pro fagher custa faina e depet promòvere s'atividade de sa pùblica amministratzione garantende a su citadinu sa possibilidade de cumpartire sas informatziones sos documentos, sas proceduras amministrativas e fintzas dare a sos cittadinos servìtzios lestros chin prus paca burocratzia. Una Regione chi càmbiat ca una pùblica amministratzione prus efitziente e prus trasparente rendet prus fàtzile sa vida de totu sos cittadinos. Semper sichinde cust'àndala de contare de custa Regione chi s'aperit a su pùblicu e chi est a su servìtziu de sos citadinos, chenàpura chi benit puru amus a faeddare de un'àtera bella faina fata custa borta dae s'assessoradu a s'Agricoltura. S'assessorau a s'Agricultura in s'àmbitu de sos Por Fesr pro sos imprendidores agrìculos sardos pro promòvere totu sas atividades chi si fachent at seperau una manera noba, moderna pro los publicizare. At fatu una web sèrie, Lost in Sardinia, Nd'amus faveddau de custa sèrie e de custa manera nova de s'acurtziare a sa zente, mescamente a sos prus zòvanos, chine Maria Giuseppina Cireddu e chine Nicola Sassu, chi sun pròpriu diretore e funtzionàriu de s'assessorau a s'agricoltura, Nicola Sassu at sichiu su progetu e sun andados ambos in ziru pro sa Sardigna a connòschere custos imprendidores agricolos, sos prus zòvanos, chi si sun postos in giocu e an detzisu o de sichire su chi fachian sos genitores, su babbu e sa mama, o fintzas de apèrrere atividades novas. Amus intervistadu fintzas su regista de custa web sèrie, est Davide Melis, chi nos at contadu comente est istadu, comente est istada custa relata chin sa zente, de comente an iscopertu unu mundu nou E de comente a bortas amus una idea isballada o fortzis carchi pregiudìtziu subra custu mundu chi est cussu de s'agricoltura, chi imbetzes est unu mundu modernu chin giòvanos chi sun apertos a sas tecnologias novas e de comente fintzas nois dae foras podimus bider chin ocros diferentes e totu su chi zirat a inghìriu de custu mundu.